Hey babes, ekenekwa m ụnụ. Asị m ka anyị kpaa nwa obere ogologo okwu anara adị n'ụka mgbede bụ na nwa obere nwa obere nwa nwa 21 years gbubegolu mmadụ nobody is a judge n'isi onye ọzọ maka na e nechaba anyị ncha anya n'ukwu nwere ka ya lee tụchata anyị ofu ife maọbụ ife ọzọ mana I am tempted to say kedu ife a kọkatara nwaanyị ji wee sị di ya ya jetụbegodo na ya na-abịa gịnị ka a kọkatara nwaanyị ji sị di ya nna anyị jetụbekene na ana m abịa ọ iji gwa gị ụdị ụwa a nọ n'ime ya kịta ọ iji gwa gị na ezigbote nsogbu dị ọzọ dịka ibie bụ kedu the courage nwatakịrị 21 22 years ji wee welite nwụọ ihe ha ka mma sụọ wepụta sụkwakwa ọ dị egwu really ọ dịkwa egwu o. ndị be anyị ihe ọbụla tagburu nkịta na-ata ajọ arụ I'm not kidding ọzọ dị ka ibie bụ adị m too educated ịsị na na ọ dịkwa ka ndị niile a na-akpọ Chidimma na-eme ofu aka uru but then achọghị m ikwufie ọnụ achọghị m igeneralize mana ọ dịkwa ka ndị Chidimma a anyị achọ ha ife n'anya ọ bụrụ na m amabeghị ndị Chidimma dị iche iche amago m at least 6 agwa fa nwechalụ kọma ọ bụrụ na ị nwere onye dị mma o, mana ndị a ndị a there is trouble ezigbo nsogbu dị n'enu nwa 21 years ije nga maka ojiji ya ojije nga eche m na ndị be anyị sị na sugar daddy na-atọ ka sugar anyway ụmụ nwoke ekene m unu ekene m unu maka ife unu bụzi kịta anụnwa bụ a na-aṅụ akamụ a na-eze ọkpụkpụ onye nwe anụ enyi n'ụnọ ọ nọ n'ilo na-akpa abụzụ ife ya egbu ya abụrụ agbụsị ọ dịkwa pathetic asị m in fact eh, eh, nsogbu dị onye nwee ozu enyi n'ụnọ o were ụkwụ jee n'iro na-akpa abụzụ ifele mee unu ka nwa egbe nta unu ejere akwụkwọ meerenụnụ nke bụ onwe unu ebere ka nwa egbe nta unu ejere akwụkwọ have mercy on yourselves nenebekene onye widoro widow onye gburu di mmadụ e nwere ike e rue n'ụnọ ya o nwechara ụmụ ụmụ naabọ na ịtọ and nwunye dị ezigbo sharp mana anyị egbe na-akpara n'akwụ a ya-akpariri ya akwụ maka na emeri ya unu eme bụ ndị ụchụ emeri ya unu eme Casanovas na unu ya-akpariri akwụ n'iro a na-ama ụmụ eri ofe egusi dada ngwa i jee iri ofe ọgbọnọ ya agbado nya ọrụ I'm not mocking onye nwụrụ anwụ really I'm just telling you na ife ka dị n'iru ka nke ka ya eme eme ọ dị three much enwebedị ife ịfụ gịda akpọkashi ife ka ya eme eme karịrị nne o onye chọọ iri awọ ya gba mbọ rie nke mara abụba a kpọọ nya ori awọ ọ za ori awọ negodu pedigree mmadụ ọ chọwa onye ya na ya ya na-eme ife ji nwayọọ jee chọtara nwa sherikoko ofu apartment ya na ya na-egwodi ya ọ dịrị enough mana onye na-eme ife o gasị na-eteke n'aka ma nwoke o ma nwaanyị onye na-eme ibie ife ya wetunata aka unu ejizina high handedness eso mmadụ ibe unu for goodness sake ka ị sụrụ mma nke izizi fụ na ọ na-agba ọbịa ịtụzụga mma azụ ebe ị sị na o mere gị by force ije na dume o mere gị by force ịchọtara gị ụlọ ọ bụrụ na ị ma na ife a na-achọtara gị ụlọ bụ ije na dume nwanne ọbịa ihe enye ọ narakwa ebe o si a na-eme ya by force o kwesịrị ị na-ekpara akwụ by force ọ maka ndị na-abụ fabafe edebe sugar daddy the sugar daddy a na-anaghịzi fa ọp mgbe ị ya arụ nwoke jee n'ime ụlọ nọrụ n'ime ụlọ with nwoke amarọ m ife i mere expect o nwere ike ọ bụrụ na ị bịara fashion parade amarọ m ife i mere expect na nwoke bịara n'ime ụlọ ọ kwụrụ gị ụgwọ ya ime ọ bịara ikiri mmọnwụ onye ọbụla defo onwe ya arụ defo na onwe na arụ ụmụ nwoke defo ke na onwe fa arụ ọ bụ ifulu dume ha ncha bụ ofu ọ package nsu ya fancha niile bụ ofu fancha bụ ofu ọ sọọsọ package ya na ya yi nke i jikene pịachaa nya aja debe ya mma nke ọbụla i ji jisie nya ike pịachaa nya aja debe ya mma ọ bụrụ perfume ị gbaa nya ma ọ na-esi agha aghọ ka i were ndụ mere ife maka ọzọ ya ya-eme ọzọ ka na-eme o nwaanyị kịta adị achịzikwa ọchị ka m na-aba ndị gị a-cast gị ka ọ ya abịa ije n'elu nwaanyị ọzọ ịtọ ụmụ nwaanyị nke kịta ọgbụ ije ara achịzi ọchị ọ dịrọ ka mgbe nke nne anyị ha ọ na-abụ ị chọọ nwaanyị na-anụ ị nụkwasị ya n'elu nke ị nụrụ anụ n'owe nke kịta before ị maa ọkwa na ị ya-anụ nwaanyị anya egbunye oge anya e, e, e, nọrụgodo ọfụma before ị maa ọkwa na ị ya-anụ nwaanyị ọzọ nke ịbụọ na nke ịtọ i jiri nwayọọ werugodu property gị dekọnata maa ọkwa nọrọ ere ka i wee jee nụta nwaanyị jee rụọrọ ya ụlọ ebe ọzọ maka na ebe a ara aba unu n'atọ so the earlier you guys know this the better for you the earlier you know this the better for you nwanne ị chọọ ịkpara akwụ kpara akwụ is allowed mana jetee ya aka jetee nwunye gị aka jetee ya aka disrespect ị chọọ ịkpara akwụ udo mana jee n'ebe tele aka na nwoke nke i jikwe n'aka arụkpọsị mmadụ anya why why nwa 21 years ije nga kedu ife ọzọ fọrọnụ oge na-abịa na naịjirịa a ya-ewepụ minor na constitution onye ọbụla ejere nga oge na-abịa ka ịdị ọnụma na-esu ndị mmadụ oge na-abịa and again the rate ụmụ agbọghọbịa ji akpọ drugs ọ karịwago ude ekwe the rate at which ụmụ agbọghọbịa ji akpọ ice baby akpọ drugs akpọ crack ọ karịwagokwa ude ekwe mekwa anya o ekere ọrụ eke ekere ọrụ eke ịmara nke fevọlụ gị ido iru na ya ọ bụrụ na ị ma na ife ị na-eri adịrọ gị mma na arụ na ọ na-abụ iricha nya ọ na-asị gị ngwa gbuo mmadụ ngwa gbuo mmadụ ngwa gbuo mmadụ ridebe seriously ridebe mana ọ bụrụ na ị ma na ọ dị gị mma na arụ rie ọ nwerọ problem with that enwerọ m nsogbu ncha ririe gaba ife ifụlụ iwelụ we're not judge of uh, anyone anyị enwerọ onye anyị na-ama ikpe ncha kama na anyị na-agwa ndị mmadụ ịdị obi na agịrịma anyị ji eme ndị mmadụ ife without atụgharị n'uche dịkwa njọ na be anyị ịdị obi na-agịrị ma anyị ji abụ anyị mee mmadụ ife onye nke chọrọ ịkọ gị nshi ọ kọọ gị nshi nke adịchatọrọ yara eji wee fochi onye nke chọrọ ịkọ gị ọgwụ ọ kọọ gị ọgwụ doo gị iru n'ama yara echeta n'ụnọ na a na-arụ ụnọ na be nna ha enwere a lot of celebrities arụrọ ụnọ na be nna ha a lot of them mana ije na e, iro ha nwechara ụnọ na banana island ahụ mana ịbata be nna iruo na village enweghị ihe ha pasịtara enweghị ihe ha pasịtara ọ dị terrible ọ dị terrible ihe eji malụ ndị igbo bụ onye jebele ije nya lụọ ụnọ akụ luo ụnọ amara ebe o si mana aghọtazi m nke kịta unu na-eze ndị uncle unu na-eze ndị aunty anyị enye gị nshi anyị egbu gị anyị achụna gị du n'agha i don't understand ebe ka igbo eje ebe ka igbo eje obodo niile develop unu strategy ọfụụ nawfija amụtala strategy ọfụụ ị na-akọ nshi enye gị ọsọ emee gị ọgbọ n'ajịrịja doo gị iru ebe idoro ọkpụ n'ekwu so that ije ebe ahụ gị na ụmụ ndị mmụọ akọrịba ọ bụrụ na e discover na ị na-akọ nshi agwa aja anyị enye gị ezigbote ọsọ ị nabagodu side ọzọ jetara ya nshi gị na aja gị daa wee anyị na-eji nwayọ họrọ ndị ọjọọ chụpụ ha n'obodo amara m obodo ndị ọzọ amụta gị mana ade in fact onye gbuo mmadụ na nawfija dị anọkarị 10 years aja na nawfija etigbuo gị ọtụpụta gị

otu chidimma akwa cucumber nke chidimma anyị mere n'ọka ka na-ewukwa ọ dịka ọ dajuru nwa obere chidimma ọzọ esenitekwa isi o senitekwa isi for goodness sakes ọ sọ unu na-eti agbọghọbịa bụ ndị chidimma I'm, I'm wondering really kedu ife anyị ji ya yi unu ka afọ ọsụsa nke be nna ama ụgbapụkwara na kemgbe echi aka afụrọ ya luo taa and I'm wondering why agbọghọbịa ibe unu na-eti n'obi ọcha tichaa anya soro ibe unu mee ihe a na-eme dọmpụa ya na one corner nke unu bụ na unu ya evu ya n'isi otilo ezi na ụzọ amara ka unu kwara why why iweta mma welite mma isuo mmadụ ọ dịghị ka ọbacha esokwakwa ọzọ eya ewee ekwukwa m ya ọzọ ihe ọbụla ị hụrụ tagbu nkịta na-ata ajọ arụ but guys seriously seriously enwere ihe ọbụla a na-achọ na sịga ma ọ bụ anwụrụ ọkụ trust me defo na onwe unu arụ ụmụ nwoke men ị ya achụ nwaanyị chụọ nwaanyị n'obi ọcha mana ghara ịchụ nwaanyị otu ibe gị si achụ nwaanyị biko don't rub it on people's body ị chọọ ibe okwe i je bee okwe is allowed jee nnọọ ebe tere aka bechara don't bring it home don't bring it to the locality ebe ị nọ nwere mmadụ ebere ị chọọ igbu onwe gị gbuo onwe gị mana die the most honorable death ọ ya abụ a sị na ọ dị ijere nwụrụ okwe n'edi ọ bụ ha akọta aja aja akọghị m na ndị pan vuru dimkpa tii na 6 feet ọ dịkwa njọ ọ dịkwa wrong very autonom ọkwa error guys bikonu bikonu bikonu ụmụ nwanyị onye fụ gị n'anya fụ ya n'anya ma ị ghara ịyị sugar daddy o ma ị ghara ịyị sugar mummy o ma ị ghara ịyị onwe gị o onye fụrụ gị n'anya fụ ya n'anya ọ bụrụ na ị maa na afụ m n'anya ara enwezi isi i nye efe n'obi ọcha ọ bụrụ na dị tii na-ada adalikweti nwanne nye efe mana ị fụrụ nke ọyị abụọ ayịkata ọyị adụba aka n'ọnụ don't allow it get to that point don't don't ọ bụ ha na ọ dịba toxic ị sị ya excuse me boss i jebere onwe gị o jebere onwe ya ị try ya ebe ọzọ n'obi ọcha ka anyị kuchanata i mean the country is toxic enough kwenu mmadụ ṅụọ mmiri tọgbọ iko sị akọzina ụdị akụkọ anụ nwa onye mere oyi ya mee oyi ka ibe si eme oyi ibe gị mebe i mebe ibe gị kwụsị ị kwụsị oyi dị ndị anụ nwa na-ezuzugheri ka a na-akpọ ọ na-abụ a na-eme ibe ha kwụsịrị ha ka na-eme ka a na-akpọ oke ọha ụmụazị ị na-achọ ọnụ n'ụgụ ị marụ na ọnụ n'ụgụ ị na-achọba ọnụ n'ọnwụ ozu anụ ọhịa ị na-achọ ọnụ n'ogo m fụkwa ọnụ unu ka unu si edebe ebe ụmụ okorobịa were achọ ọnụ n'ogo a nchi ya unu ị na-achọ ọnụ n'ogo special food special death ihighị n'ihi ọnwụ achọ gị na kanopi kukwe eghe ojo mma ji rie rice ejesa special food special death o nwe ihe e kutere o nwe dị ihe ekutere nke ị nwere zuoru gị ụmụ nwoke nke unu nwere zuoru unu amagwa m ihe a na-esu n'ike ọkụ m na-eji rachapụ eze ọkwa otu dume anụ nwa ụmụ nwaanyị ji ụmụ nwoke ji eje nga enwere ihe dị iche na ụmụ nwaanyị ọ bụ na ọ package ọ gwụchagokwe o nwekwe ihe ọzọ o nwoke ji ala na onye ala nụ asịghị na eji ya erekwa ọgwụ ashi konji ojedi na onye ara n'obi ọcha maka na enwere onye wefụtara ya ndị ojiri ego ojiri ego ụmụ nwanyị benata na oke ịkpọ drug i will say it again nwanne ị chọ ise igbo i see igbo ị chọ ịkpọ drug kpọọ drug but ọkwa ị fụlụ e eh? ị fụ drug abuse nke ọ na-abụ unu nọdụ n'elu shisha jesus a na-achọ ịgbadata ọ dịka ọ dịbe unu welu drug eti n'ime unu ewelu igbo eti n'ime unu ewere nke a wee n'ime ma nke a gbara n'anwụ ma nke e ghere eghe ma nke a hụrụ ahụ i pity your asses maka na onye ṅụcha ụdị ihe ọ yazi na-agwa gị eziokwu ị fụzi mma ọ dị gị kwa ka penknife onye ị nwetara ị dụ ya n'ahụ ya o jebe ya he ngwanụ chidimma aka dụ ya o jebe ya henu ọ nọcha ya 5 years ma 7 ahụ atọ ya nnu nnu mgbe ọdọ afụta ibe ya agụchaa university o bido n'isi that's what's up man o bido n'isi mgbe ọ ya-esi je nje nga were nga fụta o nwegwuo connection niile dị n'ụwa adị m sure na family of that man na ya ya- ya adị sure na ọ nọ na nga before o jechaa ya fụta ibe ya agụchaa university o nwere ike mechaa masters ọ bụrụ gịnị eriju ha afọ aṅụọ tii ị nwere sugar daddy ibe gị na-eme mma ị tụtụrụ nke gị gbunye anya sorry ihe bịara gị ije anụnwa o si from village unu I'm not trying to mock you then guys ị fụrụ ụmụ nwoke ọ na-abụ ọ bụrụ na m achọghị ije na dume ime m by force na anyị eje na ya ọ dị ihe a kwere unu yes ọ dị ihe a kwere unu it's my right it's my thing it's uh, we must do it why don't you want to it's my duty men psychology dị iche iche mara ihe onye na-eche mgbe o ji echie o nwere ike ọ bụrụ na onye ọ chọ onye ọzọ kwesịrị igbu ka o ji wee gbuo onye ọzọ nwanne ọ sị ha agha mba ikpe ya aka ọdị ya nke mkpọ nnu na ozu ọsa inyere ya efe n'obi ọcha ụmụ nwoke adịghị emezi guy ụmụ nwoke kụziri ọrụ kpamkpam fa adị emezi guy fa adị abụzi a sị ha na ama achọrọ ha emetụ nwa guy ayọ achọkwakwa ụmụ nwoke bụzi gridaị nke ị fụrụ ọ chọọ ịgụ gbatụọ nke ị fụrụ ọgụ gbara tụọ ụmụ nwoke erepuo mama ha erepuo nwa ha erepuo nwunye ha erepuo onye iro erepuo nwa minor ha erepuo nwa gwangie nwoke anazị eme guy maka pussy na agalazi ọnụ adịchatara nke ọbụla ịgụtaziri ọdụghụ ka ọ gụrụ ya nye dọkaa anya sesaa anya o nwero meter don't worry don't worry o nwero meter adịghị eme ya measurement were ihe nwayọọ na ọgụ nwe ma obi ya erughị ala ị fụrụ oke ngụba ị fụrụ n'anya ka ofu nwoke ji na because the, the testimony anyị na-enweta before the girl's interview dịara onwe ya iche ma ndị sị na a fụrụ mimimi na account the girl ọ dịara onwe ya iche from first hand conversation emelere interview with the girl and otu a ka ọ dị ife na-egbu mmadụ ya erikwe nne na-ekwe ka ọ na-aha nwa ihe nwana enwụọ nwunyu anya i nwee ọyị nwanyị you will not understand her temperament ị yaha understand her her charisma otu o si eme omume na ụdị mmadụ ọ wụ eh, from her charisma i ji wee mara ụdị mmadụ ọ wụ na o nwere reception approach ị yaha achọzi ịmasị mgbe iwe ji ya ọ bụrụ ide onye ahụ ịma na onye nnabata ka ọ bụ ị chọrịrị ya otu ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a nwee ike ọ bụrụ na otu i si ebe okwe na be gị i wee si otu ahụ bịa ime ya ọyị nwaanyị n'ogwe ma bụrọ mmadụ niile ka ị ya-eme sorry sorry enwere some women nọ na their matrimonial home the only language they get from their husbands bụ rape and then they come outside and show their talents chee na everybody ka a na-erape erape nwanne i mee izuzu agbarie gị ngedegwu ijebe ịyahe ọ bụrọ mmadụ niile ka ị ya-agụgbara tụọ n'ana ịfụ ha onye nke ngụgba nke anụ na o jebe ihe I'm not trying to ridicule anyone I'm not trying to make a mockery out of this I'm just trying to let people know na ihe dị mma dị mma nke dị njọ dị njọ onye ọbụna mara ihe dị mma mebe ihe dị mma who you help bụ ajọ ajọ ndụ who you help kedu onye ajọ ndụ nyere aka n'ụwa ndị be anyị ogologo okwu adịrọkwa n'ụka mgbede asị m ndị chidimma ndị chidimma asị m unu na mụ dị too educated i- i- i- i- i- ịgụgba ndị chidimma na the same terrain ọ bụrụ na enwere ndị ezigbo na ndị chidimma mana ndị a na-akpọ chidimma I don't know about you guys I've got six na-ezuzu nyu ọkụ amarọ m maka unu a but I think bikonu ụmụ nwanyị niile mara mebe ụmụ nwoke na-ebusa ozu enyi n'ụnọ fụta na iro were ụkwụ achọ abụzụ n'ana ha mara mebe enweghị ihe ọbụna a na-achọ n'ike ọkụ ihe eji rachakwa eze you got a beautiful wife nwee ọmarịma ụmụ amụọrọ gị i netechabeghị ya anya ọ i je buru asa debe one corner wee na-ebe okwe ịfụta n'ụlọ ebe ya ezierighị okwe ka i be ike agwụ gị I'm so tired today so hectic nke a nụnwa emekweghị nwa nke eri jikwa emekweghị ozu mana ịfụọ na iro ị na-anyụ aja arụ na-eme jigijigi na-achụwasị ị na-agụgba atụ na ana ya ya ewefuteriri gị because na ịkwụrụ ụgwọ ụlọ kpọtị ụgwọ ụlọ ụgwọ ụlọ ego one ọ ya ka ị ga-eji wee filuo na mgbe ọbụla ị chọrọ ịkpara akwa ịbịa kpara akwa anụmanụ ndị na-eme ya ka m na-agwa okwu a because enwee couple of guys na-ezuzu ezuzu enwere couple of guys na-eme ụdị ihe a ọ bụghị maka na o mere onye dị popular enwere lot of guys na-ezuzu nye ọkụ you pay the house rent for a girl and then you want to use her as a sex machine you have to think again unu ya na-ama mgbe ọ chọrọ ya na mgbe ọ chọrọ ya na mmadụ ka ọ bụ hoha because ọ bụrụ na ị na-anụ ya anụ ọ bụrọ mgbe niile ka ị ya na-ebe ya bụ okwe so ọ bụrọ n'ofu ụbọchị ka ị ya anarachacha ego ụgwọ ụlọ gị ahụ ị kwụrụ biko onye nke a nwụrụ kịta a ya afụ ya echi nwere ebe ị ya afụ ya echi ọ ịfụ ya echi niile ka gbanaga agbanaga maka ịmara ebe o si ọ wụkwa news ọzọ ndị be anyị les abeg ma m ụdị ihe bụ ihe anụnwa na-eme n'obodo nke anụnwa nwa 21 years before now ebebegwa okwe onye kwuo gị na-eme before now 21 years awụwago arụ ọfụma 21 years anyị anụ ihu dị nụfe ya anụfe dị ya aka na-apachi gị wee na-awụ gị arụ ama ka ya adịchata nwa ihe kịta anụnwa eh, eh, social media abago eh, everybody arụ onye ọnwụna jizi agba ogbo phone na-enene porn movies ka o si wee dị ya mma nwa si from 14 years o wee mebiri gawa before ọ na-eru 21 ọ yasago ayasa yasa kpọọ ọ ya eji wee bụrụ nwa agbọghọbịa dị ka nwa obere nwa 21 22 years welite mma ọ sụọ welite kwekwa ọ sụkwa nwebedo ihe unu hụrụ onye ọnwụna kwanyere onwe ya ugwu ndị nwa ha nwụrụ ha ka awụ ama m na enwere n'obodo ahụ ya lose something indeed maka ọ bụrụ na enwere ndị that man na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ I'm sure na those people ga-feel horrible and adị m sure na obodo that man na ọ bụrụ na ọ na-enyere obodo aka by now ha ya enwe the highest embarrassment n'ụwa People just do things they don't think about the repercussion. They just do things outrightly. Ị dị eche ihe ị bụ ị dị eche your pedigree your personality ị dị eche nothing ihe ịnọwo gị na-emekanye ihe na-emekanye ọtọ nọ I swear we go begin call una out one by one onye zuzuru a gwa ya ka ọ dị ihe kwere shire onye kwere nkwa na a ya-ere ya ere o vuru ụzọ gbaga Arọchukwu oke ekwere chiree ebe unu ayaha edefe mmadụ arụ ka mmadụ kuo ume ṅụọ mmiri tọgbọ iko abeg afa m bụ Oziọma Ejiọfọ o weghị iwe na m kwuru eziokwu n'ihi transformer ndị EEDC ọ dụ na mgbada ebe na ije bie ya ọma ka ijebe kwuo nke mana ọ bụ na unu mara mebe ọ ya-adị ezigbo mkpa very important onye ọbụna mara mebe ekene m unu ka ọ gwaara ndị ọzọ na ihe m kwuru ọ dị mkpa sị ha na ọ mụ kwuru ya onye ọbụna mara mebe onye doba ozu enyi n'ụnọ were ụkwụ akpa abụzụ very bad ụwa ọjọọ